kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande achimwene muli bwanji tsiku la lero kunotu kwanu kunyasa nene ndisaname kwacha bwinobwino ndithu mvula timayidandaula pakati pa ija zikuoneka kuti tsopano zayamba kutheka yayamba kugwa ndithu m'madera ambiri Timangopempherera kuti mvula ulendo uno isakhalenso yowononga chifukwa ndiye ee tawonongeka kale m'njira zambiri. Mbewu kuipeza kwake taipeza movutikira, fotereza kupezeka kwake tamupezanso movutikira ndiye ikagwanso yowononga ee! Kukhalano kutitimira osati masewera ayi. Munthune mundilole monga muja tichitira muja achimwene tiyamikire basi za Khwezi kamba kotigulira sosetampa tsiku la lero. Kwathu konse kuno aliyense anavomereza kuti nde tikakamba nkhani ya mabasi kwathu kuno ndiye kuti timakhala tikukamba za namba 1 basi khwezi buses basi imayenda bwino kwambiri imasunga nthawi siyenda zaumve ngati mmene zina zija zimayendera ayi ndithu mukufunsa za chani kodi za nkhani ndimakamba zija yoti kukumachitika zinthu kwathu kuno zoipaipa koma ochita ake sakumagwidwa kapena kudziwika ish achimwene imene ija mundilole ndisiye bwanji chifukwa zikuoneka kuti imene ija anthu ake amene akumachita monga ndakambira kale muja ndi akuluakulu ndipo ali mphamvu zochuluka kwambiri panopa mudzindipempherera achimwene chifukwa ndi mmene akuchitira zinthu zawo makosana ena ake ndithu mudzangomva kuti obwande asowa atumiza kale mauthenga woopseza kuti obwande nkhani zinazi mukamalimbikira kwambiri muona nazo polekera zisiyeni basi musamakokomeze ayi mufuna kutamika eti makono kukachitika nkhani akuti tisamalankhule ayi tidzingopenya basi tikalankhula kwambiri akuti tidzasowa sitidzaonekanso ayi mwina mwake thupi lathu lidzangopezeka pena pake ataliyika muthumba Kwathu kuno, pang'ono ndi pang'ono achimwene tayamba kukhazikitsa zina zake zolakwika kukhala zolondola basi. Kumavomereza zina zake kuti aah basi, zimenezi tiyeni tizisiye choncho basi. Zimadzaoneka kuti onse amene ankakonda kulankhula nthawi ija ayi, kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda mwachilungamo, onse pakadali pano anakhala pansi, anasiya kulankhula amwene. Sindikudziwa kuti chidachitika ndi chani Koma zikuoneka kuti onse amene amaoneka anzeru nthawi imene ija, onse ali mbali imodzi basi. Ndife ake amwene chimanga anthu amatha kuchiba, galimoto zingapo zathunthu kusowetsa ndithu, ali phee! Ndimakumbukira atagwidwa munthu amene adatibera chimangayo, adali wamakani, ankachita kutchalenja kunena kuti obwande, muyerekeze kundimanga muone, ndiulula zambiri, chifukwatu sindekha amene ndakaba chimanga kumeneko, tilipo ambiri kwabasi, ndipo zimene ine ndaba ndi zochepa kwambiri anthu akupakula papakulukulu obwande amwene simungakhulupirire kuti mmenemonso ndi mmene nkhani idathera basi sadapatsidwenso mpata woti aulule akuba chimanga cha manyasa ndani nkhani yakenso sidapitirira inathera pomwepo achimwene kuli zii anthu tinkafuna kudziwa kuti kukuchitika chani akuba chimanga kwa adimaliki ndi ndani ayi ndithu amwene inatha nkhani zii ndipo siidzadziwikanso basi kwathu kuno kwayamba kukhala ma mafia achimwene oopsa kwabasi amene akhoza kupanga chilichonse osadziwika kuti apanga ndi iwowo anthu akhoza kumangolankhula basi kuti kukhala ngati kwachitika chakuti uku koma iwo zosawakhudza ndifake obwande akangoyerekeza kulankhulapo kanthu amaimbiridwa mafoni kuopsezedwa umadzitenga ngati ndani bwa mtasa iwe usamale kwabasi ukhoza kuliona dzuwa likutuluka koma malowedwe ake ukhoza osawaona ayi dziko lathu lomwe amwene tayamba kukhala ndi anthu owopsa kwabasi amene ali paliponse tsopano kulamulira china chilichonse dziko lonse kumakhala m'manja mwawo ndikudziwa mukudabwa kuti kodi obwande zimenezi zikuchitika bwanji alipo makosana ena ake achimwene amene kupanda kusamala nawo ndithu akhoza kusokoneza zinthu zambiri nthawi inayake ndimawamvera chisoni ochatsika alipo ndithu makosana ena ake amene akumawononga mbiri yawo ali phee kumaoneka ngati munthu wamkulu amalekerera zinthu koma ayi ndithu mamafiya enieni akupanga zinthu ndipo machitachitawo amakhala ngati makoswe oti kumaluma kenakanso kumauzirira ali phee akumachita zawo zosokoneza koma mbali inayake nkumaoneka abwino kwambiri kufikira kuti munthu wamkulu kumakanika kuwakayikira ndimaseka nthawi ina yake kuti panopa anthu amene adayamba ndi ochatsika kwa kanthawi ndithu kuyenda nawo limodzi kuzunzika nawo limodzi makosana amene aja ali patali kwabasi timu ya mamafiya imene yakhalapo kwa kanthawi ndithu ndi imene tsopano ili pafupi ndi ochatsika ndipo siimaloleranso aja adayamba nawo patali aja adziwayandikira angambe kumawauza zimene makosana afasa kuchita nkumaononga mbiri yawo Lero lino ambiri amene m'mbuyomo adamenyerera kuti zinthu zifike pamene zidafika apa anayikidwa patali kwambiri, anapakidwapakidwa matope, anapakidwapakidwa nkhani, maina awo anayipa kwambiri. Komatu ambiri mwa iwo anapakidwa matope ndi mamafia amene alipo pakadali pano chifukwa zimene ankafuna ndi zimene zikuchitika pano. Ankafuna nthawi zonse adzikhala pafupi ndi mphamvu. Mamafia akuno akhala alipo kuyambira kalekale nthawi ya malume che mpando akhala alipo nthawi ya malemu chitsulo cha njanji analipo mamafiya kufikira pano maulamuliro onsewo abwera pakatipa amakhalapo mamafiyawo kufikira pano kagulu kake komwekomweko ndi chifukwa chake tikamafuna kusintha zinthu kwathu kuno sizimasinthayi zimakhalabe chimodzimodzi mamafiya chilichonse chimakhalabe m'manja mwawo ndipo amapangabe ngati mmene akhala akupangira kuyambira kalekale moti anthu akakhala kunja akamakamba zosintha zinthu mkatimo kumapanga zinthu zosinthika mamafiya amangowayang'ana ali phee pansi pa mtima akumadziuza kuti a akunamatu makosanawa zinthu kwathu kuno sizingasinthe dikirani kaye aone akalowa ena akayamba kumayeserera kuchita zinthu mosiyana kumalawirira ku maofesi aboma ukalowa mu ofesi ogwira ntchito m'boma ndi kumakakamizidwa kuthamangira ku ntchito mwachangu, mamafiya amakhala akumangoyang'ana pansi pa mtima akumadziuza kuti apanga zimenezo mpakana liti? Ndi bomatu ili, muli chakwanu leka mmenemo. Akalowa atsogoleri ena ndi kumaonetsetsa kuti zakatangale amadana nazo kwambiri, kumangapo awiri atatu, mamafiya nthawi zonse amakhala sakutekeseka, amadziuza easy easy magaye sangapitirize zimenezi. Pakupita kwa nthawi Mamafiya amakhala atengadi chilichonse chili m'manja mwawo. Za nkhondo yolimbana ndi katangale zimangosanduka tsopano nkhani za m'maboma. Za kusintha kaganizidwe zimangokhala za papepala chabe basi. Timakhala tabwereranso ku zomwe zija zopanga zinthu zomwezomwezo zimene zakanika kutitengera patsogolo. M'malo mosintha zinthu, timapezeka kuti tikusinthano ndi ifeyo tsopano anthu amene adabwera ndi maganizo abwino maganizo osintha zinthu amapezeka kuti mkatimo akumana ndi mamafiya awaphunzitsa zinthu ndipo amasintha amakhala iwowo kumapanganso zimene anzawo ankachita m'mbuyomu ndiye muli mabodza mwa mamafiya kunama ngati zinthu zikuyenda pa ground zili 0 peresenti kumalola kuchititsa pinyolo dziko lathunthu ali duu mamafiya koma amwene za msewu ndimakamba wa ku machinjiri mu mzinda wa blantyre uja amwene ndi zoonatu koma amwene msewu wonse zigombolera zokhazokha ndi anzathu otalika manja aja maninja akumakadikirira anzawo amagalimoto usiku miyala yawo ili m'manja kugenda ndi cholinga choti awabere agalimotiwo ndi agalimotiwo akumakhala kuti alibenso mwayi wothawa athawa bwanji msewu palibepo ndi chifukwa chake ndikuti